Dia dhaoibh a pháistí! An sárlaoch anseo inniu. Féach! Hata ard ionas go bhfeictear go bhfuil mé ar mo bhealach. Spéaclaí dorcha ionas nach bhfuil a fhios ag éinne cé mé féin. Féach! Aghaidh breise, súile breise, gur féidir liom níos mó a fheiceáil agus mé ag dul mórthimpeall na háite. Féach, mo chomhghleacaithe, Franz, an frog a chabhraíonn liom i gcónaí, agus an clóca gearr, ionas nach greamaíonn sé agus mé ag rith timpeall na háite. Agus cén fáth seo? Féach, tá mé chun an mac tíre a raibh ina shárlaoch a léamh le chéile. mac tíre sin agus é gléasta mar sárlaoch. Ach cé hé, nó cé hí, an sárlaoch? Léimid leabhar is feicfimid!
An mac tíre a bhí ina shárlaoch? Ó, féach air, an mac tíre agus é gléasta, féach, bindealán mórthimpeall na súl ionas nach mbeadh aithne ag aon duine air. cóta agus an clóca mór fada dearg atá air, b'fhéidir go gcabhraíonn sé sin leis bheith ag eitilt tríd an aer, feicfimid. Hum. Ó, féach ansin é, agus a chuid cairde, b'fhéidir. Agus an fia agus é ag eitilt, is dóigh liom.

an mac tíre a bhí ina shár-laoch. Níl sé ag breathnú ró-happy, ró-shásta leis féin ansin, an bhfuil? Feicfimid cad a tharlóidh. Maidin amháin, d'fhéach mac tíre sa scáthán agus dúirt sé leis féin gur bhreá leis a bheith ina shár-laoch. Beidh sé thar barr, ar sé. Beidh culaith iontach orm, rachaidh mé i gcabhair ar dhaoine agus beidh gach duine an-mhór liom. Féach ansin agus é ina sheasamh ansin agus é ag breathnú air féin sa scáthán. Ina chroí istigh, chreid mac tíre freisin go mbeadh a ghrá geal Lulu an-bhródúil as. Féach, sin í. Lulu. féach agus í i ngrá go mór leis. Anois, teastaíonn ainm ceart ó shárlaoch. Céard a thabharfaidh mé orm féin, ar sé. Mac Alla? Dún Alla? Nó Damhán Alla Croíbhriste, mar níl sé ag lorg an ainm sin, eh? Mac Leathair? Sciathán Leathair?

Mac tíre ag cnagadh ar an doras. A Yeti! arsa mac tíre. An ndéanfaidh tú culaith sárlaoch dom, le do thoil? Duitse? Sárlaoch? arsa Yeti agus í ag gáire faoi. Cé na sárchumhachtaí atá agatsa? Féach uirthi ansin agus í ag gáire mar go bhfuil seisean ag iarraidh bheith ina sárlaoch. Rinne mac tíre a mhachnamh. Bainfidh mé an oiread gáire as na bithiúnaigh nach mbeidh siad in ann troid, ansin gheobhaidh mé an ceann is fearr orthu go héasca. Rinne Yeti an oiread gáire gur bheag nár leag sí an teach.

Bhí Yeti fós ag gáire nuair a rinne sí sárchulaith amach is amach do mhac tíre. Bhí sciatháin uirthi ar fhaitíos go mbeadh air eitilt. Ní chuirfeadh sé sin iontas orm i do chás-sa, ar sí. Agus rinne sí clóca agus púicín ar aon dath do mhac tíre. Ba mhór an spórt é. agus é go breá sona sásta lena chulaith, sárchulaith don sárlaoch nua. Ionas gur féidir leis eitilt na sciatháin beaga, agus an clóca mór, agus an púicín beag, ionas nach aithneofaí aon duine é. Agus é gléasta ina shárchulaith, chuaigh mac tíre ag siúl san fhoraois. B'fhada leis go bhfeicfeadh gach duine a chulaith nua. Ba ghearr gur casadh mac mór air. Ó féach, tá a chos aige ar an toirtís agus níl an toirtís ag breathnú róshásta. Ó féach, fia ag breathnú air. Seo é, féach. Há! A mhac tíre! arsa a chara. An bhfuil tú ag dul ar chóisir ghléasta? Tá dul amú ort, a dhuine uasail, arsa mac tíre. Is mise sár-Mhac Tíre agus is sár-laoch mé. Ó, gabh mo leithscéal, a dhuine uasail, arsa Mac Mór, ach más sár-laoch thú, caithfidh go bhfuil tú an-láidir. Is fíor duit, arsa Mac Tíre, agus shéid sé amach a chliabhrach. Bhuel, má sin é an scéal, féadfaidh tú cabhrú liom an t-adhmad seo a charnadh. Níl mise chomh láidir sin. Ní róshásta le mac mór a bhí mac tíre. Ach bhí a chéad mhisiún curtha i gcríoch aige go sásúil. Dom ní bhfuil seisean ag breathnú róshásta mar sin féin, eh. sárlaoch ag carnadh adhmaid I ndeireadh na cúise, caithfidh sárlaoch teacht i gcabhair ar dhuine éigin. An lá sin, chabhraigh mac tíre le dhá sheilide an bóthar a thrasnú. ag tíocht trasna an bhóthair go deas slán sábháilte. agus thug sé éinín beag a thit amach as an nead ar ais chuig a thuismitheoirí. Féach, sicín beag ag dul isteach ar ais sa nead. Tá sé seo go breá, arsa Mac Tíre leis féin, ach tá sé in am agam sár-mhisiún a chur i gcríoch. Ba ansin a chuala sé na béiceanna agus é ag éisteacht go géar. Ní dhearna Mac Tíre aon mhoill. D'imigh sé de rith trí na crainn gur tháinig sé ar an abhainn. Bhí Lulu agus a cairde ag imirt liathróide san uisce. Caith chugamsa í! Chugamsa! a bhéic Lulu. Féach Lulu agus a cairde agus iad ag imirt leis an liathróid. agus ag béicint le háthas. I bhfaiteadh na súl, léim mac tíre amach san uisce agus tharraing sé a ghrá geal Lulu go dtí an bruach. Céard atá ort, a Mhac Tíre? a bhéic sí. Ní raibh muid ach ag spraoi! Ó, gabh mo leithscéal, arsa mac tíre, shíl mé go raibh sibh i mbaol bhur mbáite. Dóigh liom go bhfuil Lúlú iontach sásta. D'imigh Mac Tíre agus é trína chéile. Ba léir nach raibh Lúlú sásta leis. Caithfidh mé rud éigin mór a dhéanamh le Lúlú a mhealladh ar ais, ar sé. Ach céard a dhéanfadh sé? Ag breathnú in airde dó, chonaic mac tíre a chara Cóilín. An créatúr bocht, bhí sé sáinnithe ar bharr an chrainn. Fan ort, a Chóilín! a bhéic sé. Tá mé ag teacht i gcabhair ort! A chara Cóilín agus é chomh hard suas sa chrann. Ach seo an sárlaoch, mac tíre, tá seisean chun aire a thabhairt dó, nach bhfuil? Léim Mac Tíre in airde sa chrann. Ba ghearr gur thosaigh an crann ag lúbadh agus scoilt! Blaosc! Plab! Thit an bheirt den chrann. Shín Mac Tíre amach a sciatháin. Ach, faraor, bhí sé ródheireanach. 'Céard atá tagtha ort, a mhac tíre? arsa Cóilín. 'Tá mo dhéshúiligh nua briste agat. Shíl mé go raibh tú i gcontúirt. 'Bhí mé ag iarraidh cabhrú leat, arsa Mac Tíre. 'Is sárlaoch mé. 'Is sárphleidhce thú, arsa Cóilín go míshásta agus féach an ceann. 'Ouch. nach bhfuil ceachtar díobh ag breathnú air agus iora rua fiú. Féach, do thit seisean anuas, níl seisean agus an lachan, níor éirigh leis an sárlaochas ansin ach an oiread. D'imigh mac tíre leis de shiúl cois abhann agus a cheann faoi aige. Bhí sé tuirseach anois den sárlaochas. Bhí praiseach déanta aige de. Ar bhruach na habhann bhí bád Mhaic Mhóir ag bogadaíl ar an uisce. Isteach le mac tíre inti. Shín sé é féin siar agus thit a chodladh air. Ach tá sé tar éis an éide a bhaint de agus díreach iad a chaitheamh ansin. Féach an fia. Ó, agus ceist aige! Agus breathnú ar gach rud. Ní smaoineamh maith a bhí ansin. Ní raibh an bád ceangailte i gceart agus, nuair a bhí sé ina chodladh, ghluais an bád beag amach sa sruth. Ha, féach an ré aoibhinn ansin, agus é gléasta ar nós sár-laoch. Agus an frog, tá sé chun dul ag snámh. Dúisíodh mac tíre de phreab. Bhí an bád ag luascadh ó thaobh go taobh. Ó bhó go deo! Bhí sé i dtrioblóid an uair seo. Ar an mbruach, bhí a chairde ag glaoch air. Féach an frog freisin istigh os comhair an bád. Níl maidí rámha aige, arsa Lulu go himníoch. Tá an bád á tharraingt i dtreo an easa, ar sí. Báfar é! Caithfear cabhrú leis! Ach cén chaoi? arsa Valentin. Tá sé ró-fhada uainn! Ach ní raibh Lulu ag éisteacht leis. Bhí sí ag rith chun mac tíre a chabhrú. Lasc Lulu anuas le bruach na habhann. Dhreap sí in airde ar chrann agus d'fhan gur tháinig an bád chomh fada léi. léim sí anuas ar Mhactíre. Céard atá tusa ag déanamh anseo? arsa Mactíre agus iontas an domhain air. Tá mé tagtha i gcabhair ort, a bhéic Lúlú. Gabhadh tusa ag céaslú ar do thaobhse agus gabhfaidh mise ag céaslú ar mo thaobh féin. Féach an frog bocht agus é sáinnithe i dtús an bháid ansin agus greim maith beirthe aige. Féach, agus Lulu ag obair lena lámh ansin, agus caithfidh Mactíre a dhéanamh an rud ceannann céanna. Céaslú. Lena lapaí san uisce, chuaigh an dá mhac tíre ag céaslú, agus diaidh ar ndiaidh, tháinig an bád níos gaire don bhruach. Nuair a bhí siad beagnach i dtír, léim Valentin amach san uisce le cabhrú leo, Bhí siad tagtha slán. Ó, is tá mac Tíre traochta ansin. Féach an frog. Tuirse air siúd freisin. Is Valentin á tharraingt isteach. Agus Lulu tar éis cabhair mhór a thabhairt dó, nach raibh? Go maolchluasach, thóg mac Tíre lapa Lulu. Go raibh maith agat, a Lulu, shábháil tú mé, ar sé. Bhí mé ag iarraidh a bheith i mo shárlaoch duit ach rinne mé praiseach de. Ach is tú mo shárlaoch, arsa Lulu, tá mé mór leat díreach mar atá tú, is cuma cén locht atá ort. Grá mór. Féach cé tá ag eitilt ansin!